Adakusiya ndikukakwatira wina chifukwa chiyani? Ililitu ndi funso limene azimayi nthawi zambiri olo atsikana amazifunsa. Kudabwa mwina inuyo munaziwana nthawi yayitali komano wina wake wangomuziwa kanthawi kochepa kalekale wapita kwa iye uja ndikukamukwatira banja ndikutheka wiki yotsatirayo olo miyezi iwiri yotsatirayo. Iweyo ndikumazifunsa kuti kodi vuto ndi chiyani? Lero tifuna tikambirane zinthu 10 chifukwa nthawi zina umatha kukhala zoti sukuzidziwa komano ndi zimene zilipo ndithu. Chinachitika ndi chiyani? chinthu choyambirira nkutheka kunena kuti she created peace around him nkutheka kuti mkazi winayo anabwera ndi mtendere she brought peace and not stress palitu akazi ena amene amaka- amakanika kusiyanitsa kuti kodi mtendere tingathe kuupanga bwanji kwa mamuna pali mavidiyo ambirimbiri amene tinapanga ena tiagawa mu comment section kuti mungathe kubweretsa bwanji mtendere pa nyumba pano so winayo anabweretsa mtendere osati stress komanso chinthu cha, cha namba 2 nkutheka kunena kuti she made him feel wanted kutheka kuti mzimayi winayo anampanga mwamunayo kuti azimva kuti ndiofunikira so mwamunayo anamva uh, kuti ndiosankhidwa ndi mkaziyo anamva kuti ali valued anamva kuti ali desired pomwe inuyo zinthu zimene simunabweretse kwa iyeyo so mwamunayo wapanga chiganizo chokakankwatira mzanuyo oro mkazi amene ali kuseri kwanuko ndikusiyani inu mukudabwa kuti chikuchitika nchiyani Komanso n'kutheka kuti anakusiyani ndi kukakwatira mkazi winayo chifukwa chonena kuti she showed him respect including in his low moments. N'kutheka kuti mkazi winayo anamuonetsera ulemu. Timakhala tikunena kufunikira kwa ulemu, kuti amuna chikondi amachiona kudzera mu ulemu. Inu mutha kumukonda mwamuna koma ngati simukumulemekeza, mwamuna amaona ngati simukumukonda. So n'kutheka winayo anamuonetsera respect ngakhale m'ma low moments, nthawi yomwe iyeyo sizimamuyendera. so anapanga izizi even when he was wrong or struggling ngakhale walakwitsani mwamunayo but still pobwera kuzamukhonza simunabwere momunyoza iwe paja ndiwe chinkebe iwe paja mmutu mwako muli mamina mopanda mzeru mwamuna zimenezi amazitenga too seriously komano uyuyu anabwera ndikuzampanga handle softly ndikumpanga pull closer ndikumfila kuti iyeyo afile ali valued ngakhale ali walakwitsa mwina ndikumamulangiza ndikumukhonza bwino komanso nkutheka chimene anakupangani kuti akusiyeni ndikukakwatira winayo she made him feel emotionally safe mwamuna wina aliyense amafuna kuti akhale ndi mkazi amene amampangisa kuti maganizo ake azikhazikika mkazi amene sanampange attack mkazi amene samampanga misunderstand pa chinthu china chilichonse komano amamumvesesa eti ndikukhala kumbali yake ndikumbakira even pa ziganizo zimene iyeyo mwamuna wapanga so nkutheka winayo anabweretsa zimenezi pomwe inuyo simunabweretse zimenezizi kwa iyeyo ndiye wakusiyani ndikukamutenga winayo komanso ndikutheka kunena kuti wakusiyani ndikukatenga winayo chifukwa chonena kuti winayo she admired him openly eti anampanga admire kumusirira mwamuna ndikumampanga praise mwamuna eti kumuyamikira ndithu e mwamuna wanga ndiwe okongola even eti ngakhale amuna sikuti amafuna kuti muziwauza zimenezi komano zikungoonesera how you value them so zimathandizira zimene zizi kuwayamikira pa china chilichonse chimene akupangacho zimathandizira kubweretsa confidence mwa mwamunayo pamene mwamunayo akumva kuti my confidence has been lost so inuyo nkutheka kuti value imeneyi simunayibweretse mwa mwamunayo iyayi komanso chinthu cha number 6 she supported his ideas and dreams nkutheka mkazi winayo anapanga support maloto ake a mwamunayo komanso zimene amakhumba so he felt encouraged and not doubted fa pali azikazi ena nde eh, amachulutsa kuwakayikira azimuna awo mmalo mowalimbikitsa so uyuyu anabwera ndi kuzamulimbikitsa mwamunayo so mwamuna uja anafila kunena kuti has chosen the person who made him believe in himself again wamusankha munthu amene wampanga kuti iyeyonso azikhulupirirenso pambuyo poti anasiya kuzikhulupirira chinthu cha namba 7 chomwe chinapangitsa kuti akamkwatire winayo ndikusiyani inuyo she appreciated his level of provision anayamikira or anakhutisidwa ndi zimene mwamunayo akubweretsa akazi ambiritu samakhutisidwa ndi zimene azimuna awo akubweretsa so palibe chinthu chimene chimamupweteka mwamuna kwambiri kuposa chinthu ngati chimene chichi iyeyo ndi level yake wamaliza pamenepopo ndi malipiro amene amapeza ndi ndalama zimene amapeza koma ninu inuyo mukufuna zoposera pamenepopo so uyuyu sanabwerese pressure kwa iyeyo ndipo sanampange compete ndi anthu ena eti kufuna kumusiyanisa ndi anthu ena She was content with what he could genuinely afford. Anakhutisidwa ndi mmene level ya mwamunayo, mmene aku mmene wapezera ndi mmene wabweresera pa nyumbapo. Anamva kuti mkazi uyuyu ndi ondipanga respect, ndi ondilemekeza. Osati azikazi ompanga mwamuna kuti azizifila osakwana. Chifukwa pali azimuna azikazi ena amampanga mwamuna uja kuti afile inadequate. Mwamuna kukhala kumbali ndi kumazifunsa mafunso awiri, koma ineyo nde chi chi chondiperewera ndi chiani? akazi anga kundinena chonchi kuti ineyo ndaalakwira chiyani ndi zina zambiri azimuna ndi zimene akukumana nazo m'manyumbamo so nthawi zina mwamuna akazindikira izi amatha kukusiya iwe ndikukakwatira munthu amene azikamuyamikira ndikukayamikira zochepa zimene mwamunayo akubweretsa pakhomo chinthu cha namba 8 kuti nkutheka ndi chimene chinampangisa kuti akakwatire winayo ndikusiyani inuyo she brought stability instead of drama ndikutheka mkazi winayo anabweretsa stability mmoyo wa mwamunayo olo pakhomopo osati drama so chikhalidwe chake chinali predictable umachita kudziwa kuti akazi anga ndi umu ndi mmene amapangira akapanga react pakabwera issue this is how amapangira um, react to chinthu chimene chocho calmness yawo ndiodekha motani komanso ndiokhwima motani emotionally so mwamuna anaona zimenezo mwa mkazi mmeneyo chifukwa chimene mungadziwe nchonena kuti azimuna amapita kwa mzimayi amene sikuti amapanga exhaust chifukwa cha ma arguments kapena kuwapanga manipulate pali azikazi ena amapanga manipulate mwamuna olo amangobweresa ma complications ena ake osadziwika bwino so nkutheka mkazi uyu sanabwerese zinthu zimenezizi and amuna nthawi zambiri amafuna azikazi oterewa chinthu cha namba 9 nkutheka kuti anakusiyani inu ndikukakwatira mkazi winayo chifa nena kuti mkazi winayo she valued him without comparing him to anyone azikazi amatha kwambiri kupanga compare azimuna kwa ma ex awo eh nde bola ex wanga ankatha bwino kuchipinda for example e bola ex wanga ankandikonda ine ankandigulira ice cream iwe sumandigulira e bola atu azinzanga akuchita bwino taone azinzanga wamzanga wakuti achita mwakuti mwakuti agula galimoto kaya apanga zakuti zakuti ndikumampanga compare mwamuna wako uje ndi anthu ena olo ena umawapanga compare mwina ndi life za pa social media pali anthu ambirimbiri amene amaonesa zima life zawo pamenepa so akazi they admire so much and when they do amatenga zinthu zija ndikubweretsera mwamuna taonani awo apanga zakuti taonani awo mnyumba mwawo agula zakuti ndi mamuna amayamba kumazifiira kuti ei ineyo ndiye ndikufanizidwa kwambiri ndi anthu ena so nkutheka mkazi winayo sakumfanizira mamunayo ndi anthu ena chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira mwina nchimene champangisa mamunayo kuti akusiyeni inuyo akakwatire mkazi winayo kutheka kunena kuti she added real value to his life nkutheka kuti mkazi ameneyo anabweretsa value mmoyo wake wa mamunayo palitu azikazi ena amene amaona ngati kuti basi iwo role yawo ndiyo ngati akupereka zakuchipinda ndiye kuti zatheka Iyayi, pali zambiri zimene mungampase mwamuna osati kuchipinda kokha. Pali zambiri, mutha kumpasa nzeru, mutha kumpasa ma ideas, mutha kumpanga support, support yoti imuthandizire kuti nayenso apange grow, even support yonena kuti imuthandizire kuti ayendetse bwino chuma chake. Eyetu, so zompanga mwamuna offer si kuchipinda kokha iyayi, kapena sikudya kokha, sikuvala kokha iyayi. Komano palinso zambiri zimene mungathe kubweretsa mmoyo wa mwamuna wanu. Palitu azimayi amene amapanga shape azimuna awo mwamunanso even akamakamba za success yake osamamuiwalapo mkazi wake kuti ineyo ndakwaniritsa zonsezi chifukwa cha mkazi wanga osati anangondipanga zakuti zakuti zokha yayi komano wandipanga ineyo shape kuti even ndikhale ndi nzeru ndikundipanga ineyo kuti ndizitha kupanga plan better kupanga think better ndikukhala a better man I attribute all these things to my woman izizi ndi zinthu zina zimene zimatha kumpangitsa mwamuna kuti aone mwa mkazi winayo zimene sanazione mwa inuyo so choyenera kuchita nchiyani pakufunika kuzindikira kunena kuti m'banja muja muli zinthu zambiri zimene mkazinso akuyenera kumpanga